i ka i ka i ka i ka taa i k'i yɛrɛ dɔn basically i k'i yɛrɛ dɔn i bɛ mun fɛ i ka valeur ye mun ye donc objectif in n y'o o o nafa fɔ objectif in pour que k'a garder pour que k'a protéger pour que k'a sɔn ji la pour que k'a sɔn barika la n donn'o kuma bɛɛ la ɛɛ n ka carnet la laban na ɛɛ bon nin carnet la ni i yɛrɛ i bɛ se ka i bɛ se ka a objectif ta cogo min comme i ye note caman kɛ o o livre kɔnɔ ni nin bɛn'i dɛmɛ de parce que nin bɛ taa un peu plus loin donc nin bɛn'i dɛmɛ yɛrɛ de i bɛ i bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min yawa donc fɔlɔ o ta kun ye k'i sonder sisan ta donc on avance sisan ta ye coaching yɛrɛ ye donc an bɛ don kuma eh, coaching yɛrɛ kɔnɔna la sisan ne yɛrɛ bɛ système mun kɛ n kalanna système mun na fana o système n y'o o de ta ka dɔw bɔ a la

donc i b'olu bɛɛ de lajɛ donc nin b'i dɛmɛ o de la donc e mɔgɔ min i tulo bɛ n na halisa o kɔrɔ tu es sérieux sur ton objectif donc nin livre quand tu es sérieux hali n'a kɛra mɔgɔ kelen fila ye e mɔgɔ min tu as fait un bon choix il y a beaucoup de distractions sur Facebook mais tu as choisi d'être là tu as choisi de continuer à m'écouter donc euh, donc i bi ala k'i i nafalan bɔ nin livre ninnu na an bɛ ka minnu kɛ mun kan k'an denw dɛmɛ o ni dɔgɔninw o ni n yɛrɛ denw minnu bɛ mali la o ni fɛn ninnu donc ala kana an ka eh, sɛgɛn kɛ fu ye a la donc ah, donc ordinateur eh, ye a facilité i ka se ka hakili ninnu fara fara ɲɔgɔn kan ka denmisɛnninw bila ɲɔgɔn na teliya teliya la nin livre 50 pages 50 pages mun don teliya teliya tɛ donc euh, n'i mana don chapitre euh, fɔlɔ la fɔlɔ la euh, u b'a yira mun na mɔgɔw bɛ tunu mun na jeunes bɛ tunu ya donc mun na sira t'an bolo donc u bi u bi ni m'o o problème minnu communautaire ninnu o ti mali dɔrɔn ye o diɲɛ bɛɛ de ye n b'olu expliquer i ye tuma dɔ la a bɛ

n b'a fɔ carrière tɛ i bɛ baara mun kɛ ka wari sɔrɔ dɔrɔn carrière i bɛ i yɛrɛ bɛ fɛ i ka mun kɛ diɲɛlatigɛ la ka wari sɔrɔ a kɔnɔna la donc i bɛ se ka fɛn dɔw kɛ pour n bɛn'o de walawala i bɛ se ka fɛn dɔw kɛ minnu bɛ se k'i dɛmɛ k'i ka carrière sɔrɔ i bɛ mun ɲini na diɲɛ kɔnɔ k'o sɔrɔ donc o fɛn ninnu tɛ se ka diya i ye i bɛ mun kɛ donc o ta i bɛn'o kɛ i ka diɲɛ bɛɛ la diɲɛ diɲɛ lasigi bɛɛ la donc nin de i bɛna mun i bɛna fɛn kɛ i bɛna wari sɔrɔ mun na i ka diɲɛ lasigi la mun ka di i ye i bɛna wari sɔrɔ a kɔnɔ ne fɛ o de ye alijinɛ an k'a lajɛ sisan e tɛ fɛn fɛ e ti e bɛ baara dɔ la e e ni yɛrɛ tɛ baara fɛ i man'a ye f'i kunkolo de b'i dimi i ti encouragé ka taa kɛ o ni fɛn ninnu i ka hɛrɛ tɛ sɔrɔ baara kɔnɔ hali n'i bɛ wari sɔrɔ parce que i tɛna kɛ ni nisɔndiya ye parce que i dusu man goya parce que huit heures de temps mɔgɔ caman bɛ yen u mun kɛ baarakɛyɔrɔ la huit heures mais dɔw bɛ plus plus dix heures sont tuma dɔw la dɔw bɛ plus de soixante heures ah, dans la semaine o kɛ o baara la i t'o baara fɛ o de ça c'est l'enfer terrestre o de ye janɛmɛ ye donc o de la n bɛ nin livre kɛ parce que ni ni i bɛ baara la i bɛ mun fɛ tu as beaucoup d'énergie succès bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ i bɛ fɛn kɛ ka sɔrɔ a ma f'i ye i ka initiative u b'a fɔ o ma initiative tubabukan na donc o bɛ caya donc taaɲɛ b'i sɔrɔ o de kɔnɔna la donc dusumangoya tɛ sɔrɔ o kɔnɔna na donc i mana o chapitre un n'i mana don chapitre deux de deux la apprendre à se connaître avant de se choisir donc n'i t'i yɛrɛ dɔn tuma dɔ la i t'i yɛrɛ dɔn e bɛ fɛ dɔrɔn baara dɔ b'a la n fa y'a kɛ n kɔrɔkɛ y'a kɛ n sigiɲɔgɔn y'a kɛ olu ye wari sɔrɔ a la dɔrɔn n bɛ don a la wa i bɛ se ka wari sɔrɔ a la est ce que a baara ka di n ye n'a man di n ye o de la mɔgɔ caman bɛ stressé o de la u bɛ angoissé o ni fɛn ninnu donc bi bi n b'a expliquer i ye professionnellement i ka i k'i miiri o yɔrɔ la donc n m'a fɔ i ka i bɛ wari mun na i bɛ k'i da i bɛ baara mun na sa i bɛ k'i da la dumuni sɔrɔ i bɛ bɔ i bɛ bɔ o la dɔrɔn o tɛ dɛ donc i bɛ i b'o o baara kɛ yɛlɛyɛlɛlan de donc a bɛ se ka kɛ baara dɔ b'i bolo o éducation f'i ka f'i ka san dɔ sɔrɔ o éducation na pour que k'o sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ mun bɛ se k'i ka école sara pour que i ka o éducation sɔrɔ donc i bɛ sɔrɔ k'i ka taa fɛn bɛɛ ye yɛlɛyɛlɛlan de ye donc n'i mana o faamuya dɔrɔn donc kana i bɛ baara dɔ daminɛ bi o ta i bɛna kɛ pendant toute l'éternité o de la i ka fɛn kɛ i tɛ mun fɛ bi i ka fɛn sɔrɔ i bɛ i bɛ mun kɔ sini donc nin livre yɛrɛ kun y'o de ye donc n'i mana don o n'i mana o ye i bɛ n'i ka personnalité faamuya n bɛna test question dɔw bɛ yen n b'olu pose ko i bɛ n'i ka personnalité faamuya i bɛna dɔn e ka valeur profond ye mun ye e ka e ka taabolow ye mun ye n ye minnu fɔ an ka introduction la a message clé yɛrɛ de donc i k'i yɛrɛ dɔn i k'i taasira dɔn ni mɔgɔ mɔgɔ ma mɔgɔ mɔgɔ y'i yɛrɛ dɔn i bɛ mun fɛ o ni fɛn n'o mana o ye dɔrɔn i tɛ tunu parce que i b'a dɔn i bɛ mun nɔfɛ diɲɛ labɔ la donc n'i donna an bɛ don an bɛ don eh, chapitre 3 la n'i donna chapitre 3 la sisan découvrir ses talents fɛn jumɛn bɛ yen mun bɛ na e ma naturellement donc talent ye fɛn dɔ ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u hakili ka di kalan na a ma se yɛrɛ ka effort kɛ u b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen faut faire double effort kalan na pour que u ka sɔrɔ donc mémoriseli ma nɔgɔ bɛɛ ma ya dɔw bɛ yen u ka faamuyali ka teli dɔw bɛ yen u ta ka suma o t'a ye ko mɔgɔ mun ta ka suma o ye vaurien ye donc olu ye kuma kɔrɔw de olu tiɲɛ kɔrɔw tɛ donc ça veut dire a tigilamɔgɔ il faut faire double effort pour que mɔgɔ dɔw bɛ mɔgɔ minnu talent bɛ minnu na olu u font pas d'effort u b'o sɔrɔ donc donc il faut faire double d'effort n'i ma n'i ka talent dɔn sisan c'est ça peut aider les lecteurs à connaître ses dons mɔgɔw bɛ na i nɔfɛ mission mɔgɔw bɛ eh, service jumɛn de demander e yɛrɛ fɛ mɔgɔw bɛ service mun demander i fɛ i kan k'o dɔn donc olu fɛn ninnu olu fara faralen don ɲɔgɔn kan tuma dɔ la an t'o dɔn quoi tuma dɔ la i bɛ se mun na tuma dɔ la e yɛrɛ i yɛrɛ fɛ tu es vaurien tu es bon à rien mais i t'a dɔn talent ala ala ma adamaden da n bɛna fɔ ala ma adamaden da a ma don di mɔgɔ min ma ka na e ka don de ni ni i sara n'a ye an de perdre la donc o don an b'o de cultiver ka bɔ i la donc n'olu de fara ni bɛɛ bɛ se mun na n'o fara farala ɲɔgɔn na mali la o de la dugu bɛ taa ɲɛ donc e ka don i taara sunɔgɔ na e ka don sisan n'i donna ɛɛ n'i donna quatrième na sisan comme troisième i bɛ se mun na filanan e bɛ e e i yɛrɛ bɛ fɛ ka mun kɛ o n'i ka o n'i ka o n'i bɛ se mun na n'u u taara kɛ kelen ye dɔrɔn o de dan dan t'i ka sɔrɔ la ya wari an bɛ wari in bila kɛrɛfɛ quoi wari bɛ na parce que ni ni i ka don n'i ser'o la kosɛbɛ wari bɛ na sans problème donc mɔgɔ caman bɛ ɲinɛ o kan donc n'i mana don chapitre 4 la donc ta passion ton talent réalité trouve l'équilibre donc i mana olu fila mana ɲɔgɔn sɔrɔ o de o tɔ o de c'est c'est sans i m'a faamuya i ka succès kɔnɔ problème t'o la donc euh, donc i k'olu i k'olu de faamuya donc n bi n bi don o la dɔɔnin k'o déterminer trois pages en trois pages donc n'i mana chapitre ninnu bɛɛ a bɛɛ ye trois trois trois pages livre yɛrɛ ye cinquante pages moins de cinquante pages donc n'i donna euh, cinq cinquième na o illusion autour des métiers donc mɔgɔ caman bɛ tɛ eh, métier ninnu eh, eh, fɛn dɔn a confusion don donc n bi don u la kosɛbɛ avec grâce à mon expérience parce que ne bi carrière ninnu bɛɛ dɔn carrière ninnu i taara dugu o dugu la a bɛɛ kelen mais a dɔw de bɛ u développelen don dugu dɔw la ka tɛmɛ dugu dɔw kan donc i bɛ i bɛ ka mun na i bɛ ka mun kɛ sisan a bɛ komi i bɛ ka so de jɔ

donc nin ye un voyage pour toi même donc i bɛ birikiw de bila bila ɲɔgɔn sa sanfɛ f'i k'i ka so jɔ i yɛrɛ i fa ta tɛ i ba ta tɛ i kɔrɔkɛ ta tɛ i yɛrɛ ta c'est un voyage pour, pour toi même donc euh, i ka voyage i ka taalen ɲɛ i yɛrɛ donc i ye i ye i yɛrɛ n'a mɔgɔ wɛrɛ tɛ wala i tɛ fili donc euh, c'est ça peut déconstruire les mythes fɛn dɔ bɛ yen kuma kɔrɔ caman bɛ yen nkalon kɔrɔw don quoi

yanni k'i ka yanni ka don ka taa i ka san tan kalan k'o la i kan k'o ɲɛɲini an k'a kɛ sisan i bɛ fɛ ka kɛ fɛn i bɛ fɛ ka kɛ masɔn de donc e dun ma tile kelen i ma o apprentissage kɛ masɔnw kɛrɛfɛ donc i bɛ taa masɔnya de ɲini hali n'i bɛ baara kɛ fu la ka a journée bɛɛ dɔn ka stage k'u fɛ yen ou bien observation k'i sigi k'u lajɛ tuma dɔ la n'i mana sigi ka mɔgɔ lajɛ i t'a réalité faamuya si c'est possible i bɛ don a kɔnɔna la i ka apprentiya kɛ ka tile baara k'u bolo donc an b'a fɔ ko ma an b'a fɔ o ma stage ou bien essayement donc i bɛ stage kɛ ou bien observation ou bien i bɛ mɔgɔ mɔgɔ dɔw b'o kɔnɔna la an k'a kɛ sa sarasiya la i tɛ se ka don essayement na mais i bɛ se ka taa sarasiw bɛ entraînement min kɛ yɔrɔ min u ka formation min bɛ kɛ cogo min i bɛ se k'olu i bɛ se k'olu critère ninnu bɛɛ ɲini o bɛ minnu nɔfɛ u bɛ jɔ mɔgɔ joli sugu minnu nɔfɛ i bɛ se k'i yɛrɛ renseigner avec un professionnel mɔgɔ min b'a kɔnɔna la i bɛ mun nɔfɛ mɔgɔ min b'a kɔnɔna la hali n'i ma se ka stage kɛ parce que an ka ekɔli ninnu bɛ cogo min stage c'est pas facile donc i bɛ se ka eh, yɔrɔ eh, baara dɔw bɛ yen stage t'a kɔnɔna la donc olu o de la i bɛ mɔgɔ mɔgɔ min b'o kɔnɔna la i bɛ se k'i ka ɲininkali tɛnku tɛnku o tigilamɔgɔ la K'o tigilamɔgɔ ɲininka donc olu bɛ kɛ cogo min n b'o f'i ye chapitre 6 la donc i bɛ se ka baara bɛɛ tɛ kelen ye donc n b'o olu technique ninnu f'i ye chapitre 6 la donc n'i donna chapitre 7 euh, la sisan choisir un métier aligné avec ses valeurs donc komi n ka kuma daminɛ la an k'a kɛ sisan e ye silamɛden de o ni fɛn ninnu don la i bɛ religion mun na dɔlɔfeere dagalen tɛ i ka religion kɔnɔna la donc bi o expliqué i ye i bɛ se ka baara sɔrɔ baara min ka d'i ye ka sɔrɔ i ma i m'i ka i m'i ka sigiyɔrɔ tana tiɲɛ donc o ni fɛn ninnu donc o technique ninnu dɔ parce que o y'an ka culture de danbe b'an na i y'a ye wa donc bien vrai que tubabu tubabu baara ninnu na o tɛ yen i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen ale de pape ye i b'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ ale de fɛn egilizi ɲɛmaa i b'a sɔrɔ baara b'a bolo donc donc olu bon an ka culture la donc o vision ninnu de la vie i b'o n b'olu expliquer i bɛ don k'olu expliquer kosɛbɛ donc euh, donc n'i donna chapitre huit la dix chapitres de don donc construire un plan d'action réalistique donc euh, n'i man'olu bɛɛ ɲini sisan ka taa chapitre un na ka na fo sept la n'i man'olu bɛɛ ɲini sisan on va à l'action maintenant construire un plan d'action réalistique fɛn mun

ni ni bi parce que ni wari tɛ yen ambition dɔ bɛ adamadenya la i tɛ se k'a kɛ donc nin bi baara de d'i ma i bɛ se k'i i yɛrɛ ye mun kɔnɔ i bɛ se ka sɔrɔ kɛ mun kɔnɔ i ka sɔrɔ i ma maloya ka sɔrɔ a ma kɛ y a pas un sot métier donc faut savoir mais baara bɛɛ t'i ka baara ye baara bɛɛ t'i ka baara ye donc an ka mɔgɔ an ka coutume dɔw bɛ yen yɛrɛ ko hɔrɔnden tɛ jeliya kɛ o ni fɛn ninnu donc olu bɛɛ ni ni

i bɛ ben donc minnu bɛ réussir o la mɔgɔ mɔgɔ minnu bɛ courage sɔrɔ ka wuli tugun donc i bɛ se ka benni fila saba kɛ donc ɛɛ o t'a i benni o t'a ye k'a fɔ ko danga b'i kɔ ni fɛn ninnu donc u bɛ don olu la quoi parce que o denmisɛnnin kumaw de ye quoi n'i kɛra mɔgɔkɔrɔba ye i bɛ se k'a faamuya benni ça fait partie du succès donc n'i bɛ fɛn dɔ nɔfɛ i bɛ i bɛ échec minnu bɛ sɔrɔ o kɔnɔ o yɛrɛ d'i ka kalanba ye parce que n'i sera ka wuli o échec ninnu kɔnɔ o wulila ni ni n'i mana succès sɔrɔ i bɛ mun nɔfɛ o succès bɛ kɛ ko ko ko ko taa ɲɛ fɛn ye quoi parce que i tɛna ben yɔrɔnin kelen parce que i sɛgɛnna k'a sɔrɔ mɔgɔ b'a fɔ ko sɛgɛn kɔ hɛrɛ sɛgɛn nin sɛgɛn nin kɔnɔna la o ye kala i bɛ kalan mun sɔrɔ sɛgɛn kɔnɔna la i t'o sɔrɔ succès yɛrɛ kɔnɔna la

Viens, tu es chauffeur de ta vie. On est chauffeur de notre vie. N'i bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ka vie kɛ, n'i bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ka sago kɛ ni fɛn ninnu, contentement tɛ sɔrɔ o kɔnɔna la. Ya donc n'i mana 8 heures par jour ou bien 10 heures par jour ou bien 12 heures par jour i bɛ fɛn na fɛn mun hali n'i bɛ ka sɔrɔ kɛ o t'i yɛrɛ ka fɛn tu tu te sens bloqué tu te sens angoissé i tɛ se ka content quoi. i y'a bien vrai que i bɛ wari sɔrɔ la a bɛ se ka kɛ i bɛ k'i dahirimɛ sɔrɔ la a kɔnɔna la mais n'i bɛ ka fɛn kɛ hali ni sɔrɔ tɛ ka kɛ hali ni sɔrɔ ɲɛnama tɛ ka kɛ donc ton ton bien fait ton tu es toujours à l'aise parce que mɔgɔ caman b'u ka bana tɛ fɛn wɛrɛ ye mɔgɔ caman bɛ i b'a sɔrɔ u ka bana n'u ka stress tɛ fɛn wɛrɛ ye ils sont bloqués dans la vie n'i bɛ ka fɛn kɛ i tɛ fɛn mun fɛ tu seras bloqué ça o de ye bana ye parce que yanni i ka na baarakɛyɔrɔ la yɛrɛ i tɛ fɛ hali k'i i sen ta k'a da ɲɔgɔn kan ka bɔ i kɔnɔ kɔrɔ ka na o baarakɛyɔrɔ la ka gɛlɛn ni i dalen su fɛ i tɛ kɔrɔtɔ yɛrɛ ka wuli k'a fɔ i ka na o la i ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ bɛn o kɔnɔna la i nisɔn tɛna diya o kɔnɔna la i fɛ problème nin bɛ hadamaden tɔw bɛɛ de la donc i bɛ i bɛ ɲinɛ k'a fɔ e yɛrɛ de nɔ don yawa donc an bɛ an kɔni ka baara kɛra o ye ka mɔgɔw bilasira ko san tan faligɛn n'i ma falikan n'i ma falikan mɛn i bɛ se i bɛ sira i bɛ fali siraw dɔn donc an ka an ka ne kɔni ka vidéo ye donc n bi eh, livre in conclure ni finale ye avec des des mots de coach livre in à chaque chapitre à la fin de chaque chapitre eh, n ɲinɛna ka mun fara kan donc je donne un message je donne un message sur ce euh, sur ce chapitre chapitre ni ala sɔnna a ma ni ala ma an ka jɔnya jɔ an na ni livre bɔra livre j'ai terminé hier soir ni livre bɔra eh, n'a a copie kɛra n bɛ don a page ninnu bɛɛ la bamanankan na ka a walawala minnu ti eh, français sɛbɛnni dɔn o de don aw ni ce a ka tulomajɔ la